Dia daoibh Rang a 3, 4! Seo Gaeilge don Mháirt anois. Agus don Ghaeilge inniu beidh an pictiúr seo de dhíth oraibh. Pictiúr den Earrach é an pictiúr seo. Anois, an am seo den bhliain, seo an tEarrach. Agus tarlaíonn cuid stuff sa tEarrach nach tarlaíonn sa gheimhridh. Seo am difriúil den bhliain nuair a tiontaíonn an aimsir. giota níos fearr. So tá mé ag gabháil a labhairt libhse faoi cúpla rud a tarlaíonn sa tEarrach, ansin déanfaidh sibh giota obair leis an phictiúr a thaispeánfas mé daoibh. Anois, an chéad rud ba mhaith liom labhairt faoi ná an teocht. Le linn an fhómhair agus an gheimhridh tá sé iontach, iontach fuar. Ach anois ag an am seo den bhliain, éiríonn an teocht giota beag, ní bhíonn sé chomh fuar is a bhí. Sa gheimhridh bhí orainn hata agus scairf agus miotóga agus cóta tiubh a chur orainn agus muid ag gabháil amach achan lá. Ach anois tá an ghrian amuigh in amanna, chan achan lá ach cuid is mó den am, agus bíonn sé níos teo so ní bhíonn hata agus scairf agus cóta agus miotóga de dhíth. In amanna bíonn cóta nó scairf nó hata de dhíth ach níl achan rud de dhíth achan lá mar a bhí sa gheimhridh. So, bíonn sé giota níos teo. Agus rud eile a dúirt mé ansin faoin grian, bíonn an ghrian amuigh, bíonn sé níos gile. Sa gheimhridh bíonn sé i gcónaí dorcha, nach mbíonn? Ach anois san earrach, bíonn an ghrian amuigh níos luaithe ar maidin agus ní théann sí a luí go dtí níos faide sa tráthnóna. So bíonn sé níos gile i rith an lae, bíonn níos mó grian le fheiceáil. So sin an darna rud a tarlaíonn le linn an tEarrach. Rud eile a tarlaíonn ná tosaíonn na duilleoga ag fás ar na crainn arís. Tá a fhios againn san Fhómhar go titeann na duilleoga den crann agus bíonn siad ar an urlár Agus anois an t-earrach atá ann agus tosaíonn na duilleoga ag fás arís ar na crainn. So, i gceann seachtain nó dhó anois, tchífidh tú duilleoga glasa beaga ar na crainn uilig. Agus muid ag caint faoi na duilleoga, tosaíonn rud éigin eile ag fás ag an am seo den bhliain. Na bláthanna. Feiceann muid níos mó bláthanna ag an am seo den bhliain. Tá a fhios agam féin nuair a amharcaim amach i mo ghairdín go bhfuil bláthanna beaga le feiceáil nach raibh ann sa gheimhridh mar bhí sé rófhuar ag an am seo den bhliain. Ach anois, le níos mó grian agus teocht atá giota níos airde, tá na duilleoga ag fás arís agus tá na bláthanna ag fás arís. Agus rud amháin eile, rud amháin eile, tá brón orm, a ba mhaith liom labhairt faoi, faoin earrach, ná, seo am den bhliain ina dtagann na, a, babaí ainmhithe nua chun tsaoil. So, bíonn muicín beaga ann, bíonn uain bheaga ann, coiníní beaga, sicíní beaga, seo an am den bhliain ina dtagann siad chun tsaoil. So, tarlaíonn cuid mhaith rudaí san Earrach. Bíonn duilleoga ar ais ar na crainn, tosaíonn bláthanna ag fás, bíonn an ghrian amuigh níos faide, bíonn sé giota beag níos teo agus tagann ainmhithe beaga chun tsaoil. Anois, an rud atá mé ag dul a dhéanamh ná tá mé ag dul cúpla treoracha a thabhairt daoibh agus beidh oraibh iad a leanúint. So chun seo a dhéanamh beidh pinn luaidhe daite agaibh. Thig libh brú ar pause go dtí go bhfaigheann sibh na pinn luaidhe daite anois. Anois, an rud a ba mhaith liom go ndéanfadh sibh ná, ba mhaith liom go ndathódh sibh isteach an ghrian le peann luaidhe buí. Dathaigh an ghrian le peann luaidhe buí. Brú ar pause go dtí go bhfuil sin déanta agaibh. Maith sibh. Anois, ba mhaith liom go ndathódh sibh isteach na duilleoga glas. Duilleoga glasa, le bhur dtoil. Maith sibh. Anois, tá cúpla ainmhithe beaga sa pictiúr a tháinig chun tsaoil san Earrach. Ba mhaith liom go ndathódh sibh isteach muc amháin bándearg agus muc amháin oráiste. Ar fheabhas. Anois tá uan beag sa phictiúr, babaí caora. Ba mhaith liom go gcuirfeadh sibh dath dubh ar an uan bheag. Tá lacha bheag sa phictiúr seo fosta. An dtig libh an dath is fearr leat a chur ar an lacha bheag? Agus an rud deireanach a ba mhaith liom go ndéanfadh sibh ná ba mhaith liom go gcuirfeadh sibh dathanna deasa daite ar an fhéar. so cuir dathanna deasa daite ar an fhéar. Maith sibh, Rang a Trí, Ceathair!